Alahiri kt V tikamati kuti boma ili ndi lolephera boma ili silingatithandize boma ili ndi lakatangale khalani pompo kuti mumvere koma osaiwala kupanga like share video yathuyi.
Kwacha ukatenga dollar cash eyatu. khoza kungoona nokha zimene zikuchitika pamenepo pamalawi ndalama yavuta
kuchokera kuno ku salima north chipani cha mcp mogwirizana ndi a mp a Kaphamtengo 25 years mp eh, zachitika kuno amalawi anzanga ah, paja mukudziwa kuti boma la mcp likumatenga anthu m'zigawo kumapita nawo ku state house lero cha mmawa kumbanda kucha kunabwera basi imene inatumidwa kuti idzanyamule anthu achipani driver wa basi atabwera kuno ku salima north pano pa trading ya pa Thavite anayamba kuyitana mayina. Ife enafe timaona ngati ndi bus yoti akwera aliyense amene ali nzika ya Malawi chifukwa tikumamva zoti a president akumagawa ndalama. Koma anayamba kuyitana mayina chifukwa choti ine dzina langa sinalimve. sinakwere nawo. Kenaka kunayamba chiphokoso moti anthu anathamangira bus ija, bus imene inuyo mmaidziwa ija kuti imanyamula anthu 60 kaya chani kaya 70 chani inanyamula anthu 150. Bus inapita ife tinabwerera amene tinalibe maina Kwapezeka kuti kwacha bwinobwino eni ake a mayina amene amafunika kuti apite kwa State President panalibepo. Anthu anangokwera potengera kuti a State President akugawa ndalama. Kwapezeka kuti kutacha a Chair kapena kuti a Constituency. Chairman a mcp anaimbira a Kaphamtengo a Yona a Kaphamtengo ngati MP kuti abwana bus ija munatumiza kuno ndiye anyamuladi anthu koma anthu amene anyamulawo ndi azifwamba si anthu a chipani moti anthu a chipani asala sanapite nawo. Kwapezeka kuti a MP ayimbira kaya ndi ku state house ko kaya ayimbira kuti bus ija momwemo oti anthuwa abweze akatule pamene ananyamula angowasiya ku city centre bus yo nkuwauza kuti tikunyamulani tibwera cha m'ma 2 koloko tikutengeni mukaonane ndi a state president. Mpaka pano ndikulankhula pano anthuwa akadali pano mu city centre. Tayamba kulandira ma foni oti titumize ma transport kuti anthuwa abwereko. Mwaumva Ine amene ndikulankhula Ine, Mwana Wanga ali konko. Ndi zimene zachitika. Koma chomvetsa chisoni n'choti cha m'ma 8 koloko kunabwera lole imene inatumizidwa ndi a Kaphamtengo n'kudzatenganso anthu ena amene anali oyenera ndi mayina. Kumapita kwa state president ko koma funso mkumati anthuwo ndi amenenso amapangitsa kuti kaphamtengo yonayo awine koma mpaka pano anthu akadali mu Lilongwe sanapeze njira yoti abwere kuno ngati ku Salima north amene mmakudziwa ku Salima north ndangofuna kuti mudziweko uthenga umenewu upiteko ngati kwa a Samu Mwangawa amene mmakakamira kulankhula za mcp tikamati mcp ndiyachipongwe mcp ndiyakupha mcp ndiyankhaza kuwanyamula anthu chabwino iyeyo driver kuti anayimbilidwa kuti anthu amene wanyamulawo sakuloledwa kupita ku state house bwanji pomwepo kutembenuka nkukaabwezera kumene anaatenga Nkukaasiya ku Lilongwe kumati anthu ayenda bwanji? Iwe Sam uyankheko zimenezo iweyo. Taonani anthu amulungu kokwera galimoto pamenepo ati kokalandira ndalama anthu amulungu taonani pamenepo izi ndi nkhani zimene zangochitika anthu a mulungu taonani amene mukuwaonawa kodi amene akuyankhali kuno sapato zaza amene amene mukuwaona akoti sapato zasowa izi amene ndi azibusa ndithu akuno kusalima amati akwere galimoto nesa munayiona galimoto itayima pa koti mwaona abusa amene atchele akupita apa koti Sapato yasowa. dziko lathu la malawi likupita kuti eh? taonani ndithu
Munthu wa ndale ali ngati satana. Satana asanakupusitse, asanakutengere kokuyesa, amayamba waona mmibongo mwathu kuti a Malawi akuti chiyani. Kodi three quarters kapena half ya a Malawi ikuti chiyani? Chifukwa amapanganso ma interview azibale awo, iwowonso ndi Mmalawi, amatha kudziona kuti zofunika za Malawi ife nzakuti, zakuti, zakuti. Pa nthawi imene ija a wandale asanatinamize amayamba wadzikhazika ngati ndifeyo iye uja amakhala ifeyo ndikudziona kuti padakali pano pa mmalawi akuganiza chani wosauka woti afuna kuvota nde iwo aja amadzaganiza ngati munthu wovota osati wovoteledwa nde akaganiza ngati nawonso ndi munthu wovota mpamene nawo akhalano mbali ya anthu woti avoteledwe nkumatiuza ataunikaunika zimene tikufuna nkukalemba ka bukhu. Zofunika za mdziko la Malawi zimatipangitsa kunena kuti anthu a ndale akalembe ka bukhu, ka bukhu kaja kumatchedwa manifesto. Nde ifeyo povota sitivotela munthu pomuona nzeru zake, machitidwe ake a nzeru chifukwa amadzisintha msangamsanga kumakakhalira njerwa mmaliro, kumanyamula makasu, kumakathira fetereza, kumagawa ati zakudya kwa anthu osauka. Iyi yakhala ntchito ya likiliki kwa anthu andale ndiye tayiwala inu ndi ine tangonena kuti wabwino uyu, wabwino uyu. Iyoyo ndi nyambo, satana ameneyo. Kodi mdaonako andale akawina amagawa? Izi zimachitika kuma towards elections like this time. Nde ife anthu povota sitivotera munthu kuti uyuyu ngotani. Timasiya kumufufuza munthu zolankhula zake, khalidwe lake atha kupanga. Timakavotera kabuku. Timanena kuti uyu kuli fundo uku. Eeh uyu ngwafundo uyu. Kulibe president wopanda nzeru wopanda fundo. Nzeru zokopera amakhala nazo. President amene angasinthe dziko la Malawi amene amaoneka uchitsiru amene amatha kuoneka kuti satha kuyankhula, amene amaonetsa kuti uyu fundo alibe, kuuza anthu zimamvuta mmene adalili Bingu. Bingu tidamunyoza ati chitsiru ichi, e sichitha kuyankhula, e chilibe fundo, koma dziko bwanji? Izi za mbalume izi, mbalume izi ngati za achina Chakwera ndi anzawo amene achoka mmbuyowa, ndiye mbava zimenezo, asatana. Atinyenganyenga basi akhala pa mpando zimene akupanga ndi zina tiyeni tivotele kuti akhoza kuchita? Koma manifesto ndi nyambo somba kuti uyiwedze umayenekera kuyika nyongolotsi nde zidazolowera nyongolotsi tisinthe tiyike chani timayika bread kena kumayikako nsima kena kumayikako somba inzake utayiwotcha cholinga ufuna uwedze zambiri. Nde munthu wandale ameneyo. Kuwedza nsomba komanso nkuiwedza ndi nsomba inzake yoti yaotchedwa izinunkhira iyo imakadya nkuiwedzaso nkukaika kumtunda nkukaidya half nkukawedzera nsomba zinzake nde ife anthu andale adatigawanagawana.
Ine wa Hiri KTV ndikupempha kunena kuti ife Anthu akumunzi, anthu amene timavota tiyeni tisankhe mtsogoleri wamasomphenya. Tisasankhe mtsogoleri kamba kuti ndi mu Yao zathu, ndi mchewa zathu, kapena ndi mtumbuka zathu kapena ndi mulomwe zathu ayi. Tisankhe mtsogoleri wamasomphenya. woti atithandize, atiphule mavuto amene tikukumana nawowa. Tisasankhe tsogoleri chifukwa choti timapemphera naye limodzi. Tisasankhe tsogoleri omwe sakudziwa kanthu. Tikachita chibwana tidzangowonjezera mavuto, mavuto, mavuto amene tikukumana nawowa. Tiyeni tisankhe mwanzeru, moyenera munthu woti atithandize, atukule dziko lathu lino. atichose pa umphawi umene tikukumana nawowa chifukwa awa mavutowa ndiochita kubweresa dala tinasankha mopoyila 2020.